100.1 FM Owerri ee ị ga-asị ee nke a Nọnso Nkwa malitere ee n'azụ oge maọbụ n'ihu oge otu ọbụla o siri wee do ee ndị Igbo sị na a hụ ihe ka ubi e ree ọba ee o nwekwara ihe kpara anyị ije ee tupu elekere asaa a na-akụ o nwere ụmụnne anyị ndị nọ nga mama anyị ha ndị nọ nga nwere ihe ha chọrọ ịkọtụrụ ndị Imo ka ndị Imo nụ ihe mere n'ọgbọ osisi taa ihe mere na ọgbọ osisi taa na ya ka ya bụ ihe siri wee metụta ha mma ngwa ị ga-abịatụ nso bugata oche gị ahụ nso nga ngwa mmesi na ọ gịnị mere na ọgbọ osisi taa ihe mere na ọgbọ osisi ego anyị nọ n'ọgbọ osisi ebe 5:30 anọ m na shed ana m ere họtel anyị nọrọ mgbe anyị nọ ndị mmadụ na-agba ọsọ nwa m nwoke kwenụ mụ na ya na-anọ na shed maka ọ ya bụ nwa nga bụ enweghị m nwa nga ọ nwa m nwoke ka mụ na ya na-ama na-eji shed ahụ m sị ya ngwa ya gaga sụwa akwụ mkpụrụ nkwụ ahụ ka ọ nọ na kichin na-esu mgbe ọ nọ na-esu a na-agba ọsọ ya agbapụta lee anya m sị ya olebi na mụ m soro gaa mgbe m gara anyị hụzie ndị polisi ha buru ibu ha bu Hilux ha bu moto buru ibu moto ha buru either 7 or 8 ha buru bịa n'ọgbọ osisi ndị mmadụ na-agba m sị ya ngwa bịa suwe ihe na ọ bụghị ka ha na-achụ ha ndị metere ihe ha metere ha meme gaa suwe ha ya bịazie na shed na-asụ nkwụ ahụ nkwụ ahụ ka ọ na-asụ ndị mmadụ abụ ụmụ okorobịa abụọ bata na shed na mummy o nwere nri m sị ya ee enwere m nri ya jụọ m ofe nwere m ngwa ha sị ngwa m gaa tiiri ha nri a ka m bara ka m gaga tiiri ha nri ndị polisi nụ bata na shed m flat flat flat anyị niile machaa flat mgbe anyị mara flat na nga ahụ ha bido ha bido pịawa kụwa ndị nke ọzọ ihe nke ahụ na-eri nke abịa ebibi iri nri ha sị ya na you among you among that's what that person say i'm not among i'm not among sir i'm not among i'm not among ihe ha mere ha kọrọ efe ya mgbe ha yipụrụ ya efe ya ha were dagger na-asụkasị ya ka ahụ niile mgbe ha na-asụ ya na-asụkasị ya ahụ a onye nke ọdọ bụ onye Yoruba asị

ha ahapụga nke ahụ okay ha hapụ onye ka achọ ụmụ ee Yoruba ee ha ahapụga nke Eh, ahụ ha ahafụ ya alawa ya alawa ha kpọrọzie nwa ahụ mgbe m na-elepụzi anya lekwe nwa m nọ nọ na kichin esi nri ka ha ha kpụ ya na-apụta mgbe ha pụta ha kpụ ya na-apụta nwa m ahụ na-asara m aka m sị ya m sị onye Yoruba a, m sị onye polisi ahụ nụ na this is my son yes I'm, I'm talking to him I'm talking to him ihe o mere ya bịa were aka ntị maa m maa m n'aka ntị shut up shut up uh, if you talk again i shoot you hmm. m mechie ọnụ ha kpọrọ nwa m ahụ pụwa amaghị m ebe ha kpọrọ ya aga ha kpọrọ ya gaa n'elu kpọrọ ya gaa n'ala amaghị m ọ ya ka m ji bịa ozisa ka ọha na eze nụ olu m enwekwa ihe nwa m mere ọ nwa m ahụ ka mụ na ya na-amanage shop m a kamgbe di m nwụrụ kamgbe 2016 di m nwụrụ ọ mụ na nwa ahụ na-amanage shop ọ ya bụ nwa ahụ bụ nri anyị na-eri anyị na-eri n'ụlọ m ha bịa bịa kpọrọ na-agwa ndị polisi ha mara ebe ha ha mara ebe ha debere nwa m ha kpọpụtara m nwa m na-enweghị ihe ihe ha bịara achụ nwa m esoghị ya nwa m amaghị anya ya nwa gị aha ya ọ gịnị Akachukwu Nwadike how many years old 25 24 years 24 years yes onye nke ahụ ha kpọrọ laa mgbe gịnị ka ha mere ha jọs kpọrọ ya pụwa

sị ka m kwado ihe m na-ere echi anyị nọzi na-eme a nụ kpa kpa kpa ndị mmadụ esi mgbada ebe shedi ha nọ gbara na-apụta gbara na-apụta anyị onwe anyị agbawakwa ọsọ anyị gbatụkwa lọghachite azụ so mgbe anyị nọzi na-agba ọsọ a na-agba ọsọ a anyị bịa nọrọ na-ele ndị mmadụ agbabajuzie n'ime shedi m jụ ka anyị agbachie shedi ndị a na-ere ekegharị na-erelease gun na-agba egbe maka polisi ka nkụ tụtụrụ shovel na-egbuwasị windscreen moto ndị mmadụ na ị ga na-anụ ụda windscreen show glass ndị mmadụ dọwara ha were ihe na-egbuwasị ya ha pacha weapon so mgbe ihe a na-eme anyị nọzi ebe a na-ele ha lega ha lega ha lega ozugbo ha buru moto ha na-apụtasị moto ha na-apụta m ahụzie nwa neighbor m na n'ime moto m ebewe akwa sị lekwenụ ya nwa mere a sị na hapụ ya sị lekwe nwa ya na nne ya na-esi ata ahụ m eberezi akwa gawa ebe shedi nwa ya jụwa ya o mere gịnị olee ihe o mere ya sị enwekwa ihe o mere nwatakịrị ọ nọ n'ime shedi na-ahazi ihe a gakwa ere echi otu anyị na-eji emede họtel na ha bịa ga abịa kpụrụ ya so anyị sị ihe a akarịala anyị kwesịrị anyị mana ma anyị ga-agawa steeti dị ndị a kpụrụ na kemgbe ahụ anụbeghị mmetụ ha anyị sị mba ka anyị gbaragodo bịawa ebe a bịa mekwa ka ị mara ka ndị Imo steeti nụrụkwa dịka anyị hụrụ n'ọgbọ osisi taa o nwekwara neighbor unu ọzọ nọkwa ebe a ee eh, ọ dị mma ka o tinyekwu ọnụ n'okwu nwanne bịakwuo nso bịakwuo nso ka ọnụ gị nwee ike banye na kedu otu ihe a shiri mee na ebe ahụ ihe a anọ m ihe a na-eme na mgbede a hmm. kedu otu o shiri mee eh, biko nke mbụ bụ na m ga na-ayọgoro ndị Igbo anyị ndị Igbo anyị ga-amụrụ anya ugbu a because ihe nke a akarịala a na-eji ọnụ ekwu otu a ha shi kọcha ya na anyị all gbara ọsọ ihe wụdị iwe m na ọ wụ na a na-agbali egbe elu ya dị iche nke ahụ na ị na-agba ọsọ na-agba gị egbe a na-atụwa gị egbe na-agba gị open fire to the extent na onye nke neighbor m nọ di park moto di moto a kụwara windscreen ma both the front and back is more than 10 kụwasịcha ndị ahụ mekwere nụ gịnị moto a kụwara moto a kụwara o nwere bịara ịzụ ahịa o nwere bịara ịzụ ahịa jeep ọ pakara a kụwara both back and front ọchọ nwe ka akụwara moto ya o nwe nke a na-akpọ Emmanuel Anyanwụ a kụwachara moto ya meghe moto ya were 300,000 naira n'ime moto ya ndị polisi nwa for what anyị ga-apụrụ ndị a ala Igbo nga anyị ga-apụrụ ndị a ala Igbo this thing is getting too much nke batakwu n'ime ahịa ọ wụdị na a na-agba egbe a na-agba egbe a sị ka a open fire ị na-agba a na-agba gị egbe ndị bịara ihe ọkụ ọgụ na arrest ka a na-abịa a na-eji moto 11 abịa ime mmadụ arrest e ji armoured car abịa armoured car abụọ bịa e ji police van jeep abụọ 350 akarịzi karịziri 8 a nọzi na-agba egbe n'ihe ahụ ha sịkwanụ na gịnị na o nwere onye oshi gbabatara na o nwe onye oshi gbabatara
onye na-eri na shedi abịa buru ya were mma makasịa mmadụ ahụ
hey eh, ndị Imo ndị Imo unu anụla na ya eh, ọ nọkwara ọ dị ka okwu anyị kwukwere n'ụtụtụ taa ọ nọkwa ọ dị ka okwu anyị kwukwere n'ụtụtụ taa unu anụla na ya unu ahụzala otu steeti Imo si ghọzịa ebe ndị uwe ojii na ndị agha na-eme ihe sọrọ ha n'ihi na anyị nọkwa na-anụ ihe na-eme n'ọgbọ osisi ihe na-eme n'ọgbọ osisi mana aghọtachaghị m ọ kwa nke a mma anyị a bịara na-ekwu na e, e, lekwa otu e siri bịa kuru e, nwa ya nwoke na onye bịara iri nri na shọpụ ya mana o nwere ka unu si nụ dị kepu kepu na o nwere ndị unknown gunmen gbabatara n'ọgbọ osisi o nwere ike ya wụrụ na a chụganụ ndị unknown gunmen ha gbabatanụ n'ọgbọ o nwe onye ha chụga o nweghị onye ha chụga o nweghị anything dị ka a sị ma o nwe ndị gbabatara agbabata ha chụrụ bịawa o nweghị dị ka o nwe onye ha chụrụ o nwe onye ọ bụla ha chụrụ bịawa hmm. ọ dị mma anyị ga anyị na-agwakwa e, onye isi ndị uwe ojii na steeti Imo e, in fact anyị na-arịọ ọchịchị steeti Imo aka na-achị steeti Imo Hope Uzodimma gọvanọ Hope Uzodimma ee eh, eh, a sị a tụọ mbụ ọ gbaa n'ogwe a tụọ abụọ ọ gbaa n'ogwe ọ bụ sọsọ ogwe ka a pịịrị akụ anyị na-arịọ ọchịchị steeti Imo nke sinetọ Hope Ụzọdịmma nọ n'ishi ya biko arịrịọ ka anyị na-arịọ gị n'abalị a gwa ndị uwe ojii gwa ndị agha sepụ aka n'ahụ ndị Imo anyị na-arịọ gị arịrịọ gọvanọ Imo steeti gwa ndị uwe ojii gwa ndị agha sepụ aka n'ahụ ndị Imo maka na okweghị m nghọta okweghị m nghọta otu ndị agha ma ndị polisi ga-esi baa n'ime ahịa ụwa niile juru ndị mmadụ juru n'ime ahịa a na-agba egbe aghara aghara dịka nwanne anyị nwoke siri kwuo kama a ga-agbaliwe egbe elu a na-atụwa mmadụ egbe na-agba lenụ onye bịara iri nri na shọpụ ya efe were daga ma ọ sị ya laghachiwa nne ya ha ji esi ihe na hotel na restaurant ebe a mega ihe kpụrụ nwatakịrị nọ na-ata ya na nne nwata ahụ kpụrụkwa nwa pụọ ọ wụ na a kpụrụ ndị a sị ndị nwe ha bịawa na steeti CID ma ọ bịawa na obinze ma ọ bịawa na ebe a just kpụrụ mmadụ like that pụọ ọ na-eme na steeti imo ọchịchị steeti imo agba nkịtị ọ na-eme na steeti imo gọvanọ imo steeti agba nkịtị ọ na-eme na steeti imo ndị kwesịrị ikwu okwu na steeti agba nkịtị ọ dịkwa mma anyị ga-akpọ kọmishọna hmm? e mechi ugbu a aga m achọ ka m richie kọmishọna for police mara ma ọ wụ na steeti CID ka a kpụ ndị ahụ gawa marakwanụ ndị bịara ije ahụ n'ihi na achọrọ m o nwere onye igbo onye igbo onye polisi so bịa o nwere onye sụga igbo n'ime ha niile o nwere onye sụga igbo mba
ọ naanị nke ahụ mara m aka ntị nke so shut up shut up you talking to me ọ naanị ya wụ onye kwuru okwu ọ dị mma ụmụnne m ndị imo unu ahụla ya unu ahụla ụmụnne m ndị imo eh, mana ha na ha achọ onye ụka ga-afụ n'ọnụ ha na ha achọ nnọọ onye ụka ga-afụ n'ọnụ mana otu o shila dị anyị ga-ahụ ishie anyị ga-ahụ ishie anyị ga-akpọ kọmishọna for police jụọ ya ebe ya kpụ na ụmụaka a gawa ma ọ ma maka ha ọ bụrụzia na ọ sị na ọ mahụ maka ha ị ma na anyị ga-ajụ gọvanọ imo steeti ajụjụ unu anụna ha kpọpụtara m nwa m n'abalị a ha kpọpụtara m nwa m ọ ya wụ di m ọ ya wụ di m wụ enyi m wụ nwanne m ha mara nga nwa m nọ ha kpọpụtara m nwa m ha kpọpụtara m nwa m n'abalị na achọ m ha mara aka ji ya na ha kpọpụtara m nwa m n'abalị a ma ọ ga-ama ha ga-abịa ha bịa bịa buru ozu m o ha marakwa nga ha debere nwa m ha bịa bịa buru ozu m mama ị gaghị anwụ ịnụna nwa gị ga-afụta nwa gị ga-afụta ịnụna ọ dị mma ka anyị malite na kpọmkwem oge ihe omume anyị n'oge ndị Igbo na Ozisa 96.1 FM Owerri n'abalị a mechara